So táimid beo, yeah? Táimid beo. So cuirfidh muid tús nó an bhfanfaidh muid ar dhaoine le teacht isteach leis an rud a chur tús leis or will we just dig right in? Yeah? Ok, cool. So fáilte a dhaoine chuig an sraith dheireanna or an episode eagrán dheireanna de an Podcast na Gael Gals.

Fíor dian, fíor tábhachtach, tá troideannaí ollmhóra ag teacht anseo. Tá's againn ag rá ag an lá bréag na Cásca go raibh na Gael Gals chun briseadh suas ag an am sin ach sílim go b'fheidir gurb é seo an rud a bhriseann suas iad mar tá an rún seo fíor fíor chonspóideach agus is é an rún nó is í Sharpay an fíor laoch sna scannáin High School Musical, anois. Tá's agam, tá súil agam go bhfuil cúpla daoine ag iarraidh bop to the top a dhéanamh agus cúpla daoine eile ar mhaith leo breaking free a dhéanamh ach níl fhios agam cén ceann an ceann is fearr. So le cuidiú de na Gael Gals beidh fhios againn cén fíorlaoch don scannán. Ach cosúil le díospóireacht ar bith tá moltóirí againn agus roghnaigh muid moltóirí den scoth, saineolaí sa scannánaíocht, sa Ghaeilic, sa ghrá, b'fhéidir, I don't know, agus roghnaigh muid trí dhuine dochreidte i saol na Gaeilge, is é sin Leah Ní Mhurchú, Barry Ó Siochrú agus Darragh Ó Caoimh. Anois, Sharpay agus Gabriella. tá siadsan sa scannáin ar fad, tá siad, you know, tá scileanna difriúla acu, you know, tagann na hamhráin go deireadh ach cé hí an fíorlaoch? Agus so cuirfidh muid é chuig na moltóirí chun iad féin a chur in aithne agus cad atá siad ag súil leis as na foirne. So Barry, más maith leat ag iarraidh dul ar dtús. más féidir. Hello gach duine, is mise Barry Ó Siochrú also known as High School Musical Stan agus tá mé ag súil go mór le díospóireacht den chéad scoth anocht. Ardchaighdeán, toisc go bhfuil rud éigin darbh ainm podchraoladh agaibh nó rud éigin mar sin, so tá mé ag súil le like díospóireacht den ardchaighdeán. Anuas air sin díospóireacht glan So le do thoil, coimeád bhur lámha daoibh fhéinig, níl fonn orm repeat de cad a tharla ag Oireachtas na Samhna 2019 nuair a thosaigh Darragh Ó Caoimh, moltóir eile, ag troid liomsa. So le bhur dtoil, coimeád bhur lámha daoibh fhéinig. Ar aon nós, tá cathaoirleach den scoth againn, Hugh Mac Giolla Chearra, Dermot O'Leary a ghlaotar air uaireanta, Darragh Ó Caoimh, Simon Cowell, Leah Ní Mhurchú, Nicole Scherzinger, Barry Ó Siochrú, am Sharon Osbourne. But yeah am táim really ag tnúth leis an díospóireacht anocht agus ba mhaith liom just a tosnú a rá comhghairdeachas libhse Gael Gals am sraith a haon críochnaithe is laochra sibh agus táim ag súil go mór leis an díospóireacht anocht.
Go raibh míle maith agat Barry as ucht an cur sin agus mothaímse féin mar Dermot O'Leary you know yeah laochainí Gaeilge mé féin agus Dermot. Liadh más maith leat tú féin a chur in aithne anois. Yeah, hi, is mise Liadh Ní Mhurchú, táim ag teacht chugaibh beo ó Bhéal Feirste inniu. Tá an rún seo an-tábhachtach domh i mo shaol, so tá súil agam go ndéantar plé cruinn agus ceart air, tá sé an-an-tábhachtach agus an-an-dáiríre. Is carachtair iontach difriúla iad Sharpay agus Gabriella, so tá suim agam conas a chuireann sibh iad i gcomparáid lena chéile, ach ádh mór leis an dá fhoireann, táim ag tnúth go mór leis.
Go raibh míle maith agat Liadh. Agus anois ár mholtóir deireanach Dara, más féidir leat tú féin a chur in aithne agus cad a bhfuil tú ag súil leis leis an díospóireacht seo? Go raibh céad míle maith agat a Hugh agus go mbeannaí Dia dhaoibh ar fad atá ag faire orainn ag baile. Is mór an onóir dom bheith mar mholtóir ar an díospóireacht seo anocht agus gabhaim buíochas leis na Gael Gals ar fad as an gcuireadh. Is dócha go bhfuilimse ag súil le geáitsíocht agus úsáid na lámh an-tábhachtach domsa, abarthacht siar is aniar agus táim ag súil go mór leis an allagar táim cinnte go mbeidh na foirne go hiontach ar fad. Mar a dúirt Barry ansan, is dócha gur maith an rud é go bhfuil siad scartha óna chéile go fisiciúil agus ná beidh na lámha in úsáid go fisiciúil mar déarfá is ná beidh dorn sa chlab ag éinne má bhíonn siad ag easaontú. So ag féachaint siar ar an stair anseo in Éirinn agus ar an litríocht go deimhin féin na carachtair mhóra in adharca a chéile, Mick McCarthy is Roy Keane, thall in Saigon, The Bull McCabe agus an Poncánach sa Field, agus dar ndóigh Dev agus Michael Collins ach níl aon dabht ach gurb é seo Sharpay is Gabriella ceann de na coimhlintí móra pearsantachta ar an saol agus gur díospóireacht thar a bheith tábhachtach atá ann. Go raibh míle maith agat agus seolfaidh mé thar n-ais chugat é a Hugh. Go raibh míle míle maith agat Dara an saineolaí na Cartlaoise Ó Caoimh, Dara 1, go raibh míle maith agat as ucht tú féin a chur in aithne ansin. So, déarfainn muid go gcaithfidh muid é chuig na Gael Gals iad féin anois agus an rún a phlé agus, mar is gnáth, is é an rún ná, Is í Sharpay an fíorlaoch sna scannáin High School Musical so caithfidh muid é chuig an chéad duine atá chun labhairt don rún. Ar son rún. A Chathaoirligh, a mholtóirí, lucht an fhreasúra agus a chairde Gael. Céad míle fáilte romhaibh uilig anocht chuig ár ndíospóireacht. Is mise Rachel Nic an Rí agus beidh mé féin agus mo comhchainteoirí Lucy agus Sinéad ag labhairt ar son an rúin Is í Sharpay Evans an fíorlaoch sna scannáin High School Musical. Agus geallaimse go mbeidh sibh ar an an intinn céanna linn faoi dheireadh na díospoireachta seo. Is oth liom a rá go bhfuil an t-ábhar seo ina cnámh spairne idir na GaelGals ó bhunú iad. Tá freagra na ceiste uaim, agus tá faoiseamh uaim. I dtús báire, just ba mhaith liom a rá, is feimineach mé, go huile is go hiomlán. Agus mar sin de, nílim anseo chun seasamh anseo ag labhairt go drochbhéasach faoi charachtar Gabriella. Nílim ach ag iarraidh a chur in iúl daoibh cé chomh dochreidthe is atá Sharpay. Ar an drochuair, áfach, is dócha nach is dócha go mbeidh argóintí lucht an fhreasúra go hiomlán bunaithe ar lochtanna Sharpay seachas ar na buntáistí a bhaineann le Gabriella nó le haon charachtar eile. Má smaoiním siar ar High School Musical, is ceoldráma atá ann ag deireadh an lae agus níl aon dabht ach gurb í Sharpay Evans an duine is éirimiúil agus an duine is cruthaíochta sna scannáin ó thaobh an cheoil de. Bhí sí i gcónaí in ann a spin féin a chur ar na hamhráin agus, dar liomsa ar aon nós, bíonn siad i bhfad níos fearr ná na bunchóipeanna. Is duine proifisiúnta í Sharpay freisin i gcónaí. Tá sprioc aici agus níl éinne chun í a stopadh an sprioc sin a bhaint amach. Ní gá domsa a rá daoibh go raibh Troy agus Gabriella déanach do na trialacha i gcomhair an cheoldráma.

A chathaoirligh, a mholtóirí, a lucht an fhreasúra agus a dhaoine uaisle. Ba mhaith liom fáilte Uí Cheallaigh a chur romhaibh chuig díospóireacht na hoíche anocht. Is mise Dúlra Ní Áinle, captaen na foirne, agus beidh mé féin agus mo chomhchainteoirí Aoife agus Alswyn ag labhairt i gcoinne an rúin gurb í Sharpay an fíor-laoch sna scannáin High School Musical. Ní leanann. Ní leanann Ní leanann Gabriella an status quo. Leanann sí a turas féin tríd an tsraith iomlán, ceacht den scoth do dhaoine óga, rud atá an-tábhachtach dúinn agus ar an bhfoireann seo. Leanann sí a bóthar féin. Anuas air sin, níl drochfhocal le rá aici faoi Sharpay, cé go bhfuil fhios ag madraí an bhóthair go bhfuil sí ag iarraidh a bhuachaill a ghoideadh, rud uafásach ar fad, a dhaoine uaisle. Is duine chomh deas sin í a bhfuil an teideal príomhcharachtar tuillte amach is amach aici. Is underdog ceart í. Níl sí ard, níl sí fionn agus faiseanta mar a bhíonn an príomhcharachtar Disney i gcónaí, ceacht iontach dár ndaoine óga chomh maith. Is duine cliste í atá ábalta strus a sheasamh. Is dalta den chéad den scoth í, ceacht eile atá an-tábhachtach do na daoine óga sin, dar linn, agus tá scileanna eagrachta iontach aici dá bharr sin. Ba anáil úr é sin do chailíní óga agus iad ag fás aníos i ré High School Musical, go raibh duine mar seo, mar an fíorlaoch, saghas Barbie nach bhfuil fiú a ainm in ann a scríobh ar líne díreach. Tá 'fhios a'm go bhfuil an foireann eile ag iarraidh argóint nach bhfuil aon tréithe pearsanta ag Gabriella, ach níl sé sin fíor in aon chor, a dhaoine uaisle. Tá fhios aici cé hí mar dhuine. Thosaigh sí sa chlub drámaíochta don phíosa spraoi, cé nach raibh sé ró-'cool' ag an am. Is duine tiomanta í Gabriella. Cé go bhfuil sí i ngrá le Troy, cuireann sí féin chun tosaigh, ag iarraidh a cuid brionglóidí a leanúint i gcónaí, ceacht eile atá an-tábhachtach do na cailíní ar fad agus dúinn ar fad, dar ndóigh. Is duine neamhspleách í. Cailleann sí amach ar an gceoldráma deireanach agus na rudaí eile iontacha deasa ag deireadh na bliana, ionas go mbeidh sí in ann freastal ar Stanford go luath, rud a léiríonn tiomantas Gabriella go huile is go hiomlán. Ní gá di a bheith i lár aird a comhluadair, cónaíonn sí sa nóiméad. Níl ceol níos fearr ag Sharpay i gcomparáid le ceol Gabriella. Faigheann Gabriella na ballads ar fad, rud a thaispeánann cumhacht Gabriella go smior. Ní fhaigheann Sharpay amhrán brónach riamh agus ní fhaigheann Gabriella amhrán upbeat riamh. So na samplaí atá agam don phointe sin, don phointe an-tábhachtach sin ná, 'What I've been looking for',

Go raibh míle maith agat ansin Dúibe as ucht d'argóint. Anois an dara duine ar son an rúin.
A Chathaoirligh, a mholtóirí, a lucht an fhreasúra agus a Wildcatanna dílise. Is mise Sinéad Ní Scolaí agus mar fheimineach tá áthas agus bród an domhain orm le bheith i bhur dteannta inniu le troid ar son cearta na mban ach ní hamháin sin, cearta tae, áirithe ó Sasana, Cearta, Gardaí tarrthála ó Spáinn agus tuáillí imported ó Turcaí chomh maith. Táim go huile is go hiomlán i bhfabhar an rúin seo gurb í Sharpay an fíorlaoch sna scannáin HSM. Anois, ba bhreá liom a bheith in ann a rá go bhfuil a fhios ag gach Wildcat mac máthar go mbíonn eagla ar shochaí roimh mná cumhachtacha agus muiníneacha. Ach is léir ó bheith ag éisteacht le tuairimí an fhreasúra go mbeidh orm an fíric seo a chur i gcuimhne daoibh go minic anocht. Smaoinímis anois ar na hainmneacha gránna a thugtar ar mhná nuair a léiríonn siad cinnteacht ina gcumas féin. Bitseach! Bossy boots! Tá sí lán di féin! Leanann an liosta ar aghaidh. Is í an fhirinne lom nach ná go mb- leithscéal nach bhfuil cur amach ag daoine ar mhná muiníneacha agus mar thoradh iompaíonn siad ar mhaslacha a chaitheamh orthu, mná san áireamh, is léir. Pathetic, i ndáiríre. N'fheadar ar chuala sibh trácht ar fuath na mban inmheánach ach a Mhaighdean, tá boladh uafásach de internalized misogyny ag léimt amach ón scáileán, buíochas le lucht an fhreasúra. Sa lá atá inniu ann aithnítear obair chrua na mban. Tá obair na gcapall curtha isteach ag Sharpay thar na blianta, oícheanta fada ag ceol is ag cleachtadh le snas a chur ar a céird. Ní féidir an rud céanna a rá faoi Blow-In Miss Montez, áfach, a shroich East High agus a ghoid spotsolas Ryan agus Sharpay gan aon taithí amhránaíochta seachas oíche karaoke amháin. Anois, a mholtóirí! Is minic a chanaim féin No Scrubs le TLC ag oícheanta karaoke ag brath ar an méid G&Ts atá ionam, ach an gcuirfidh mé isteach ar bhanna ómóis dá gcuid? No, because táim féin feasach agus ní féidir é sin a rá faoi Gabriella. Bhí lochtanna a saoil i gcónaí curtha ar ghualainn dhaoine eile go minic agus an-chuid den am curtha ar ghuaillí bándearga is sparkly Sharpay. Fágfaidh mé sibh le seanfhocal Béarla,

Agus ar dtús, tá mé ag iarraidh beagáinín bréagnú a dhéanamh, mar bhí na cailíní ag caint faoi a bheith mar fheimineach agus ag ceapadh go mbeadh mo foireann agus mo chomhghleacaithe ag caitheamh anuas ar Sharpay mar dhuine, ach ní hé sin atá ar siúl agam. Tá mise ag déanamh cineál anailís ar an iompar atá aici, agus tiocfaidh mé chuig an pointe sin faoi fheimineachas níos déanaí i mo chuid cainte. Ach ar dtús, Máire. Is í an príomhcharachtar ar fáth éigin mar go bhfuil tréithe den scoth aici. Tá Gabriella cliste agus éirimiúil, ag glacadh páirte le foireann tráth na gceist agus leis an dream ceoldráma. Is cailín cúthail í freisin mar go mbíonn a clann ag bogadh timpeall an-chuid. Ach tugann sé seo misneach do cailíní cúthalacha eile atá a bhíonn ag breathnú uirthi gur féidir leosan siúl amach. leis an buachaill is dathúla sa scoil agus an príomhról sa cheoldráma scoile a bheith acu agus grádanna maithe a fháil freisin. Anuas air sin, is cara den scoth í agus bíonn sí i gcónaí cineálta do Kelsi agus Taylor. Tugann sí maithiúnas do Taylor freisin sa chéad scannán i ndiaidh na hiarrachtaí a rinne sí le Gabriella a dhíspreagadh ón gceoldráma. Ar an iomlán, is dea-shampla í do chailíní óga. allrounder, déanann sí gach uile rud agus fós tá dream maith cairde aici agus ní dóigh liom gur féidir le Sharpay sin a rá. I gcomparáid, agus tá mé tagtha chuig mo pointe faoi fheimineachas, tá mé chun labhairt faoi Sharpay anois, ach a cuid iompair atá i gceist agam. Sa dara scannán ach go háirithe, feicimid samplaí de Sharpay ag déanamh a seacht ndícheall Troy a ghoid ó Gabriella. Tá sé sin ag briseadh girl code. Ní dhéanann tú é sin. Caitheann sí trí scannán ag iarraidh an leaid seo a ghoid uaithi. No. Em, so ceapann daoine go raibh Sharpay sa dara scannán ag cur deiseanna ar fáil do Troy, post samhraidh a fháil dó, agallamh le ollscoileanna a fháil dó, Ach ní raibh na hiarrachtaí seo dó in aon chor, ach di, mar gheall go raibh Sharpay ag iarraidh siúl amach leis. Leanann sí Troy agus Gabriella timpeall an resort, Lava Springs, don samhradh ar fad agus briseann siad suas mar gheall air sin. Is cuma cé chomh fabulous is atá sí, tá sí beagáinín craiceáilte faoi Troy. Agus má tá tú fós éiginnte gurb í Gabriella an carachtar is fearr, Mo phointe deireanach ná, is í an laoch Olivia Rodrigo a léiríonn Gabriella sa sraith High School Musical, The Musical, The Series. Sorry, I have my sauce clock, that's a very long word. Like rófhada. Agus níl aon duine níos fearr ná Olivia Rodrigo. Níor chóir dom níos mó a rá faoi sin. Ar deireadh, cairde, tá súil agam gur éirigh liom sibh a thabhairt liom agus go n-aontaíonn sibh liom anois gurb í

A chathaoirligh, a mholtóirí, a lucht an fhreasúra agus a dhaoine uaisle. Is mise Lucy Nic Aindrís agus táim den tuairim gurb í Sharpay Evans fíorlaoch na scannán HSM agus geallaim geallaim daoibh go n-aontóidh sibh linn ar deireadh. I dtosach báire, ba mhaith liom labhairt faoi conas a ndearna Sharpay a diandhícheall scoláireacht ollscoile a fháil do Troy, rud a léiríonn dúinn go bhfuil sí an-aireach air. Ach ní thapaíonn Troy leis an deis sin chun mar gheall go bhfuil sé ag iarraidh a chairde agus Gabriella a fheiceáil. Agus is léir gur gur is léir gur chuma leo faoina thodhchaí féin agus gur chuma leis faoina thodhchaí féin ach is cuma le Sharpay faoina thodhchaí. Agus léiríonn sí i bhfad níos mó tacaíochta dó ná léiríonn a chairde agus Gabriella dó. Freisin, fágann Gabriella Troy agus a cairde faoi dhó idir na trí scannán, beagnach faoi dhó ar a laghad, agus ní insíonn sí dóibh go bhfuil sí ag fágáil mar gheall go bhfuil sé ródheacair di, agus ceapaim gur rud an-leithleasach é sin agus caithfidh tú smaoineamh faoi do chairde féin seachas díreach a bheith ag smaoineamh ort féin agus go bhfuil sé ródheacair duit féin. Caithfidh tú bheith cróga má tá tú ag fágáil do chairde agus ag fágáil an ceoldráma dheireanach a mbeidh déanta agaibh. Rud eile a léiríonn gurb í Sharpay fíorlaoch na scannán ná go bhfuil sí í féin céad faoin gcéad. Is grá léi ceoldrámaí, cé nach raibh siad 'cool' sula léiríonn Jock Troy éigin spéis ann iontu. Is paisean iad di, agus cé gur gur spoch daoine as í mar gheall orthu, lean sí ar aghaidh ag baint taitnimh as ceoldrámaí dá saol ar fad. Ar deireadh, ba mhaith liom a rá gur léir ó cad atá ráite agam féin agus Sinéad agus Rachel go bhfuil nach bhfuil buairt ar Sharpay a bheith í féin 100%, agus nach é sin

Cathaoirleach, A mholtóirí, a dhaoine uaisle, agus na bréagadóirí siúd, táim anseo chun an fhírinne agus na fíoracha a chur go soiléir os bhur gcomhair, agus tá's a'm nach mbeidh dabht ar bith agaibh ag deireadh mo ráitis gurb é Gabriella an fíorlaoch i High School Musical. Fuair Troy agus Gabriella na príomhrólanna sa Spring Musical. Fuair Ryan agus Sharpay rólanna níos lú sa Spring Musical, seó nach raibh fiú meas acu air. Bhí Gabriella lánsásta glacadh leis an ceoldráma díreach mar a bhí sé agus thug sí tacaíocht do Kelsey a scríobhann an ceol an t-am ar fad, an mhalairt a bhí fíor le Sharpay. Agus Rachel? Cheap tú gur chuir Sharpay spin féin ar na hamhráin? Scrios sí na hamhráin What I've Been Looking For gan meas ar bith ar Kelsey bocht agus na huaireacha crua a chuir sí isteach agus ag scríobh agus ag cumadh na hamhráin sin. Cheap Sharpay gurb í, gur léi an club dráma agus, eh, agus bhí sí ag iarraidh a bheith i gceannas ar chuile rud a bhí ag tharlú. Seans láidir nach chuala sí an focal 'no' riamh ina saol. Rinne an foireann eile ag iarraidh ag argóint go raibh sé míchothrom ar Sharpay bocht nach bhfuair sí príomhról sa seó mar go d'oibrigh sí chomh crua sin, obair an asail, a deir Sinéad, thar na bliana. Ach, meas tú, más rud é go raibh sí chomh mhaith sin, cén fáth nach bhfaighidh sí an ról? Is léir gurb í Gabriella an amhránaí is fearr, an aisteoir is fearr agus is fíorlaoch sa scannáin. Ceapann muid go dtuigeann Sharpay é nach raibh sí chomh mhaith céanna ná Gabriella agus rinne sí iarracht daltaí, gabh mo leithscéal, dáta na callbacks a athrú ionas nach mbeidh Troy agus Gabriella in ann freastal air agus go gheobhaidh sí ról Gabriella. Ina súile, sin an t-aon bhealach a feiceann sí chun an ról a fháil. Ní raibh baint ar bith leis an plean sin ar tallann. Bíonn an dream sin i gcónaí ag rá gurb é an rud is fearr a dhéanamh san ollscoil ná a bheith páirteach le cumann nua. Agus Gabriella bocht, ní raibh sí ag iarraidh ach a bheith díreach díreach sin a dhéanamh. Caithfidh sí féin isteach sa club mata agus sa cheoldráma, cé go raibh scanradh an domhain uirthi faoi. Bíonn iadsan ag déanamh seanmóireacht faoin growth agus putting yourself out there an t-am ar fad. Agus féach orthu anois. Ag iarraidh an cailín bocht sin a tharraingt aníos as an teideal chomh tapa is a thug sí an moladh sin. Tréithe pearsanta an-Sharpay ag teacht amach iontu. Go raibh míle maith agat as éisteacht liom agus táim lán cinnte go ceapann sibhse anois gurb í Gabriella an príomhcharactar in High School Musical.
Go raibh míle maith agat ansin Aoife, bhí sin fíor fíor mhaith. Sin é don díospóireacht pearsanta seo, fair play d'achan duine a bhí ag déanamh a chuid argóintí, bhí bhur gcuid argóintí uilig iontach iontach láidir anois an páirt is tábhachtaí, beidh na moltóirí anois ag dul chuig seomra briseadh, chuig breakout room chun an argóint a phlé agus le roghnú cé hé buaiteoirí an rúin. Ach a chailíní, cad a cheap tú faoi sin? Sílimse go raibh, go raibh argóintí iontach maith ag an dá thaobh. Tá mise caillte idir an dá thaobh anois. Níl a fhios agam cé le, cé le dul leo.
Yeah, ceapaim gurb é seo fíor deireadh na Gael Gals. Go léir leat. Ceapaim go raibh sárjab déanta.

Déanta.
Absolutely not. Gaeilge ní aontaím. Rinne siad iarracht ach na. Ceapaim go ndearna chuile dhuine sárjab ag iarraidh an rud a chreideann siad féin a chur chun cinn, más rud a bhí i gceart nó mícheart, ach ceapaim gur chreid sibh féin sa rud a bhí sibh a rá fiú

I want it all. Sin mar gheall go bhfuil sí chomh fabulous sin. Sin. Rinne mise iarracht a léiriúchán de High School Musical a chur ar siúl in UCD blianta ó shin agus dhiúltaigh siad mé. So tá mise go f- so- so go fóill tá mé like tá mé like really like tá mo chroíse istigh ann. So bhí mé iontach sásta gur chuir sibh ceist orm a bheith mar cathaoirleach anseo. Garting is Iarrann leagan Gaeilge a- a- a dhéanamh.

Tá tú uncultured muna bhfuil an damhsa sin ar eolas icónach icónach. Ní raibh DVD nuair a bhí mé ag fás suas agus bhí sé High School Musical agus the Simpsons movie so tá an bheirt acu like sa spás céanna in mo cheann.

Beidh mé ag dul tríd, tá cúpla focal le rá ag gach moltóir, so tá Liadh chun cúpla focal a rá, ansan Darragh agus ansan beidh mise ag fógairt na buaiteoirí, so Liadh.
Yeah, bhuel, comhgairdeas leis an dhá fhoireann, bhí an díospóireacht ar fheabhas, bhí go leor pointí an-suimiúla ar an dhá thaobh agus

an-chuid grinn, bhí mé lúbtha ag gáire cúpla babhta, fair plé. Bhíomar ag rá ansan an triúr againn, abair, gur dheas linn an dá bhean a roghnú mar phríomhcharachtair agus nár mhaith le haon duine againn Troy, abair, is go gcuirfeadh sé sin an feimineachas chun cinn píosa beag. Ach an t-aon rud eile a rith liomsa ansan ná, is dócha, fuair duine éigint agaibh locht ar Sharpay bocht as a bheith ag iarraidh Troy a sciobadh ó Gabriella ach bhíomar ar fad ag rá gur saghas deacair locht a fháil ar dhuine as a bheith ag iarraidh Troy a sciobadh, bhí sé dathúil go maith ach comhghairdeas libh ar fad agus cuirfidh mé ar aghaidh go dtí Barry anois chun cúpla focal a rá faoin mbuaiteoir a fhógairt.
So, ar an gcéad dul síos, comhghairdeas libhse. Bhí sé iontach. Bhí beagáinín conspóid istigh sa seomra feithimh agus freisin tá mo theaghlach ag féachaint ar an gclár agus tá an group chat on fire mar tá siad ag labhair faoi an rún a bhí á phlé anseo. But nuair a bhíomar istigh sa seomra, bhí cúpla rud á phlé againn agus bhí sé an-an-dheacair mar bhí caighdeán na díospóireachta thar fóir. Bhí sé iontach, bhí gach duine iontach. Bhíos lag, as the young people say, bhíos lag, absolutely weak. Bhí, bhí an méid sin pointí iontacha ach is dócha an rud a bhí á lorg againn ná an obair foirne sin, bhí sé sin an rud a sheas amach dúinn, an obair foirne idir na triúr cainteoirí iontacha. Agus tá mé ana-shásta a fhógairt, go bhfuil an taobh tá brón orm, gabh mo leithscéal, ahem, go bhfuil an taobh i gcoinne an rúin na buaiteoirí. So comhghairdeas libhse, lucht Gabriella! Comhghairdeas libh a chailíní!

Bhuel, níl a fhios agam an bhfuil na cailíní ag iarraidh labhairt arís freisin ach ba mhaith liom mo bhuíochas, mo mhíle buíochas a ghabháil leis na moltóirí ar fad agus leatsa, a Chathaoirligh, ar ndóigh, mar cé go bhfuil grá domhain againn do lucht an fhreasúra, tá bród orainn.

Yeah, níl a fhios agam an bhfuil, an bhfuil, an bhfuil aon rud le rá ag an taobh eile. Measaim nach mbeadh, mar gan mhoill daoine ach leanaigí oraibh más maith libh. Tá brón orm arís, cailíní, ach níl a fhios agam.
An bhfuil aon rud le rá ag lucht an, ag na daoine a bhí ar son an rúin, an captain, Rachel, an bhfuil aon rud le rá? Comhghairdeachas libh ar dtús, is dócha go bhfuil sibh níos fearr ag déanamh díospaireachta ach táim fós ar an intinn céanna, is í Sharpay an fíorlaoch na scannán. B'fhéidir go raibh bhur óráidí níos fearr ach ag deireadh an lae ní sin an rud is tábhachtaí domsa. Tá na figiúirí ann, tá na staitisticí ann ar ár scéalta Instagram, sin an rud is tábhachtach domsa ach. Maith sibh.
Ach chun bréagnú a dhéanamh ar sin, Rachel, an cuimhin leat ná an díospóireacht? So, tá brón orm faoi sin. Mar focal scóir, más díreach rud beag. Bhí, bíonn muid i gcónaí ag labhairt faoi seo agus tá sé gas agus táim sásta go raibh an deis againn, gach rud a fháil amach agus go bhfuil you know bhí an ceart agam, bhí an bua ag Gabriella ach ar aon nós ag deireadh an lae is breá liom sibh gals agus bhí an-chuid eagrúcháin i gceist le seo. Moladh mór do Clíodhna ach go háirithe Yes. as gach rud a chur le chéile, rinne sí an méid sin eagrúcháin i gcomhair an ócáid seo agus míle buíochas do Róisín freisin a bhí ag socrú an stuff teicniúla, buíochas le Hugh, gcathaoirleach iontach agus ár gcuid moltóirí freisin. Agus ag deireadh an lae, lads, we're all in this together! Aww!
Gleoite!
An Sharpay energy ag teacht uait, Dúlra.
It's the gruaig fionn! Dhathaigh tú! Yeah, sin é. Cúpla highlights, just cúpla highlights. Níl mé ag géilleadh go hiomlán.
Mar sin a thosaíonn sé. Is féidir an dá thrá a fhreastal ar bhealach ach tá mé dílis do Gabriella fós.